Ndị be anyị ekenekwa unu ndewo na nke tata anyị ga-eneba anya n'oye n'isiokwu bụ Igbo afụrọ onwe fa n'anya ọ bụrụ na anyị afụrọ onwe anyị n'anya kedu ife merụ ede ji bee nwii ya bụ isiokwu anyị ga-eneba anya n'ụbọchị nke tata onye mụ na ya ga-etinyekwa n'ọnụ n'okwu n'ụbọchị nke tata bụ maazị Chukwuebuka mụ onwe m bụ Igwe ebuka ngwa ka anyị tọtuo ngịga ee maazị biko isiokwu tata na ọ pụrụ iche na achọrọ m ka anyị nebe ya ezigbo anya maka na ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-adị na-asị na Igbo afụrọ onwe fa n'anya Igbo afụrọ onwe fa n'anya ya bụ ajụjụ ọ bụ eziokwu ka ọ bụ na e nwere ihe mere ede ji bee nwii Ndewo nwanne m nwoke. Ee, ya bụ okwu a gbara ọkpụrụkpụ. Hmm? Mhm. Na Igbo afụrọ onwe ha n'anya a na-ekwu ọ dịkwa ụzọ abụọ. Ee, onye dị ka mụnwa kwetara n'okwu ahụ na Igbo afụrọ onwe ha n'anya maka na ọ na-abụ ọnọdụ jọba njọ onye ọbụla ebido tụọ nwanne ya egwu mhm. maka na ị marọ ebe ihe na-eme gị si wee na-abịa Igbo afụrọ onwe ha n'anya bụ maka na akụ na ụba dịka o nwere ndị ọ nọ n'aka ha iche mere Igbo ji wee sị na ọ na-abụ ụmụnna nwezu akụ na ilo na-ana hmm, ụmụnna nwezu akụ ilo ana ka m were ụfọdụ obodo eh, wee maa atụ ka m were ihe dị ka Anambra Anambra steeti ka m were maa atụ Ọ bụrụ na ị nebe anya nke ọma ị ga-afụ na ndị Anambra na-eme ee onye fụ ụzọ nye ebe onye kpata ego ee o ruo mba ofesi obere oge ọ kpọpụ onye ọzọ onye ọzọ akpọpụtakwa onye ọzọ mere o ji abịa bịa n'ala Igbo taa ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ ha bịa kacha wenụ na mba ofesi m ma sịkene gị na iro ama adị ma ilo ama ebu nnukwu ibu n'ebe ahụ hmm. maka na ụmụnna ha nwezuola akụ mana oge ị bịa bịa nee anya ọ dị ka akụnụba o nwere ndị ọ dị n'aka ha iche e, e, e, ka m were na ihe na-esiri onye ọbụla ike onye nke ọzọ mesie o nwee ka ihe si bịa mee ọ fụ ụzọ onye ahụ kwesịrị inyere ndị ọzọ aka ka ndị a fụkene ụzọ hmm. mana ọ bụ na i meghị ọ bụ na i nyeghị nwanne gị aka ka ọ fụkene ụzọ nweta ihe ọ ga-eri, ọ ga-eme nwanne gị ahụ o nwee ka ọ ga na-esi na-afụta gị nwee ka ọ ga na-esi wee na-afụta gị maka na gịnị ikwu adịrọ ka ibe ya ọtụtụ ndị ndị mmadụ na-eji ọgwụ egbu nwanne ha nke a nke a nebe anya nke ọma n'ihe ahụ m na-agwa gị ụfọdụ n'ime ha na-abụ na ụmụ ha ada eme nke ọma iwe ewezie n'ebe ndị ọzọ na-eme nke ọma nọ hmm. ọ bụrụ maka gị ụmụnna enwezula akụ ọ ihe isi ike ka m gasị na nwa na-ebute ka a na-eji asị gị na igbo ada afụ onwe ha n'anya maka na ọ bụrụ na onye a nwere onye nke a nwere ihe ya na-adị na mma ihe ọzọ m na-eji wee kọwatara gị ha nke ọma ahụ ọ bụ na ị bịa otu a m na gị ji wee nọrọ oge niile mụ na gị esoro pụọ gị nwa egonye m mmanya m ṅụọ Oge niile gị nwa egonye m ṅụọ. O nwee ụbọchị ọ ga-abụ o ruo. Mụ na gị soro pụọ. Hmm. Ị ya ajụ m nwoke m ị na-egotekwa. Mkparị abata ya. Mkparị abata ya. Mgbe ahụzi ka m ma-asị okay ee ọ maka ọ maka ọ na-egonyebe m mmanya. ọ maka na ọ maka ị na-egonyebe m mmanya mere ị ga-eji na-akparị m mana enwekwu m ego ahụ hmm. ọkwa ị fụ na iro abatabago m fụ ihe ọjọọ kịta m ga-eme gị ụfọdụ nwee ajọ obi ga-emekwa ya hmm. maka gịnị ha na-asịzi ka m fụgodi ka ọ ga-esi wee gaza nke ọma ọ ebe a ka ịgwọ ọgwụ na mmadụ ịgbasa nwanne mgba na-esizi apụta ọnọdụ adịrọ mma na-ebute ihe ndị ahụ niile ndewo daalụ maazị ịtụpịa e, e, e, ya bụ nche ọnụ nnọọ ee igbo unu anụgonu ọnụ mmiri okwu maazị ka m gbakwunyekwuo obere obere okwu anyị a eze ofu onye eze ofu ebe ọ bụ sọsọ ofu onye eze ofu onye na ọ sọsọ ofu onye ya akwụnata anara adị mma na a sị na a gbakọọ ọnụ ma e nyụọ mamịrị ọ gbọọ ọfụfụ nke ọma mee na azịza ja-adị n'ukwu wee mhm. na-akpa e, e, ike mana ọkwa na agba ọfụrụ a ka apụtazi ụfọdụ ndị wee sịwazie na ọ sọsọ ha nwa sọsọ fa nwa ga-abụ eze Maka na mgbe gboo, ihe ndị mba ọzọ na-ekwu bụ na Igbo enwero eze maka na ọnụ ama ọbụna fa zuru ka e mee n'ife a na-eme eme mgbe ọ bụ ịkọ ugbo na ụmụ ife ụfọdụ gasị ka eji wee mara ndị so n'ife a na-eme mm-hmm. mana na agba ọfụrụ nke ọ bụzi ego ka eji ama onye bara aba ma onye zuru n'ife a na-eme ụfọdụ ekweghịzikwenụ ka onye rigoro ọ nazị ekwe ka nwanne ya rigoro ọ ya butelu o ji wee karịa A- anyị nọkwa na-ekwu na-asị na enwere ndị afọ tara mmiri enwekwa ndị afọ tara mmiri mana ka anyị dosegone nke ahụ n'ụsọ mm? gị bụ igbo i nwee ka i si wee fụ ụzọ zikene nwanne gị ụzọ anyị na-agbanịkwanụ anyị na-agbanịkwa ka arapụkwa ihe dịka enwero ndị na-agbanị ọtụtụ n'ime ndị igbo na-agbanị ọkachasị na ndị Anambra ndị Anambra steeti na-agbanị ana m ekene unu ndị Anambra ndewo onye Anambra ya afụ ụzọ o gosi ya nwanne ya mana ndị mpaghara Igbo ndị ọzọ ayara eme one ahụ ndị na-eme ya pere mpe agwa ndị Anambra pụrụ e, ọ dị iche ebe a na-ekwu asị na onye a na-eme ka onye agbaenu dịka enwe e e mbọ e, dịka steeti ndị ọzọ i si na steeti ndị ọzọ na-emesapụ aka na-enyere ndị mmadụ aka sị na ọ dịkwa ka onye a bụ onye Anambra amụmaatụ ahụ eji ndị Anambra ama Igbo Igbo bụ Igbo ndị ọzọ mụrụkenenụ akọ mụrụnụ ya na ọ ezigbo ihe ka a na-amụ e, dị mma ịmụta na ọ bụrọ ajọ ife hmm? anyị si otu a mewekwenu ka anyị maka obodo anyị a ga-akwụkwanụ anyị bụkwa na obodo a na ndị ọzọ na-enwuru anyị anya ọkụ na anyị na-eme ọfụma agbanyeghị ihe emechara anyị chukwu mechie nyere anyị aka anyị wee na-eto biko ka a hapụkwa ịbụ ndị akpọrọ asị wee na-akpọkwa onwe anyị asị ọ gwụna ka ọ ra m n'ọnụ ka emesịa nụ ka emesịa